Eh, zoona achemwali nditha kunena kuti ah, funso lanu londifunsa kuti kodi mwana amayenda process yanji kapena kuti matemberero a mwana wang'ono amatembereredwa bwanji mwana kapena amatenga bwanji temberero kuchoka ku makolo ake monga mmene timamvera kuti che uja anatemberera anatembereredwa ndi makolo awo chimene chimachitika kuti temberero likhalepo chimachitika ndi chani temberero ndi mawu amphamvu okhazikitsidwa ndi munthu koma mothandizidwa ndi chimene sichioneka ndi maso. Mwa njira ina, ndikhoza kunena kuti temberero limakhala lamphamvu mothandizidwa kwambiri ndi mbali yauzimu ya munthu. Ndiye temberero limaoneka kuyamba kukhalapo mwa njira ina temberero limachita kwambiri ndi anthu akudziko lauzimu ndilankhule choncho kapena kuti ndondomeko za mdziko lauzimu kapena kuphweketsa kuti zimakonda kuchitika kwambiri ndi anthu aku spiritual world mwina chingerezi chimene mungamve bwino malinga kuti anthu ena amakono a nyengo inoyo kumene timakhulupirira kuti ku spiritual world ndi kumene mzimu okhala mwa munthu umatha kukhala ndi mwayi ofikako koma thupi lake la munthu silikhala ndi mwayi wonse ofika ku spiritual world mopanda zifukwa zokwanira mwa njira ina kukhala ku spiritual world kungamubweretsere munthu kuzindikira mphamvu za boma la satana mdierekezi zimene zimaoneka ku spiritual world zikamabwera ku dziko lino la anthu physical world zimatha kukawononga kapena kukagunda chinthu china chake ndi kuphasula system ina yake ya ku dziko la anthu limene tikulitcha kuti physical world so temberero it's a combination yochoka ku spiritual world kubwera ku physical world zinthu ziwirizi zikalumikizana ndi zimene no zimayamba kubweretsa temberero pakati pa anthu chinthu chimenechi ndi chimene anthu ambiri timachidziwa koma mokumva mwambiri pamene ine wochifotokozane sindimachimva mwa history sindimachimva mwa geography sindimachimva ngati kuti chongouzidwa koma choti ndachichita ndipo ndili nacho experience chifukwa mzaka za masiku a moyo wanga ndili ku chipembedzo cha satana ndinali ndi kuthekera kopita nawo ku spirit world ku dziko la ziwanda dziko la uzimu dziko limene kumakhala zinthu zosaoneka ndi maso ndiye kulumikizika pakati pa anthu okhala ku dziko losaoneka ndi maso ndi anthu a ku dziko la maso ili kuli ndi kuthekera konse kwakukulu kumene kungapangitse kuti temberero likhalepo kotero mukamati tamutemberera munthu ndiye kuti mukunena kuti mukutumiza zilengwalengwa za ku dziko la uzimu zimene zimakakhala pa munthu ali wamng'ono ndi kukhalitsa mpaka tsiku limene munthu uja adzamwalire kapena mishoni imene zapitira zinthu zochoka ku dziko la uzimulo liti lidzathe mwa njira ina ndikufuna kutanthauza kuti thupi ndi thupi silingakwanise kutembererana kolingana ndi maphunziro amene ine ndinaona ndi kuphunzira komanso zimene ine ndinagwira ndi kuzichita ndikumvetsa bwino funso lanuli koma ndingakupaseni umboni wokwanira kuti thupi ndi thupi ziwirizi ngakhale zitakumana sizimakwanisa kutembererana mpaka bizinesi ya temberero imadzachita accomplished maspirits akapanga intervene akalowerera maspiriti ndi pamene temberero limayamba kugwira ntchito koma popanda maspiriti zilengwalengwa zochoka ku dziko la uzimu kudzalowerera pakati pa munthu ndi munthu amene akutemberera mzace thupi ndi thupi ziwirizi sizimakwanisa kutembererana mpaka pamene a dziko la uzimu angapange intervene angalowerere nkhaniyo mwachitsanzo ana ena mukuzunzika chifukwa mudakhumudwitsa makolo anu makolo anu adatenga bere lawo ndi kufinyira pansi mkaka kuti what is the connection between mkaka ochoka mthupi la amayi anu ndi kuzunzika kwa thupi lanu mukapeza kuti mkakawu inali human sacrifice imene mayi anu anapanga anaperekera nsembe ku ziwanda ndipo ziwanda zinalandira nsembeyo ndiye zinayamba kudzagwira ntchito imene zinatumidwira imene zinalembedwa kupyolera m'mawu tsopano amene kholo lanu lija linalankhula pa tsiku limene limafinyira mkaka uja pansi mizimu zinthu zosaoneka ndi maso zinalandira nsembeyo ndiye zinabwera ndi mishoni imene kamwa ya mayi anu inanena ukadzayipeza ntchito ukadzaupeza ukwati ukadzaona chipambano uzandifunse tizaona moyo wako suzapeza bwino iwe uzakhala wamasoka mpaka kalekale ndiye ziwanda ku department ya dziko la uzimu zimapita ku mishoni ya mawu amene thupi lalankhula ndiye kuti temberero limagwira ntchito a kudziko la uzimu akapanga intervene ineyo lero pano popanda a kudziko la uzimu kulowererapo pa chimene ine ndingalankhulechi ndi povuta kwambiri kuti ndikhoza kutemberera mwana wanga kapena ine nkukutembererani inuyo achemwaye simuzapeza ntchito popanda a dziko la uzimu kulowerera temberero limakhala lopanda ntchito chifukwa chake ncha mawu a ine atati agwire ntchito akhala ndi malire ndiye tsiku la imfa chifukwa thupi silimapitirira tsiku la imfa kugwirabe ntchito likawonongeka thupi mu njira ya imfa normal existence ndipo sichimaonekanso kuti ndi chani chabwerera kudothi kumene chinachokera mishoni iliyonse imene chinalonjeza yathera pamenepo ndipo sizapitirira pulojekitiyo imene thupili lidachita covenant kuti chidzayenere kukhala sichidzakhalapobe chinthucho mpaka pamene thupi la munthuli lamwalira liponso silimakhala bodi komano mawu aja amene thupi linalankhula ngati pamene limalankhula apa maspiriti adachita intervene ku mawu amene thupi linalankhula ndiye kuti ngakhale thupilo ligone maspiriti amene samafa mzimu umene sumafa umachita continue the mission mpakana akapange accomplish missioniyo ndiye amayenda generation to generation lero muli ndi umphawi wa generation to generation kuli kusabereka generation to generation chinachitika ndi chani matemberero amene adatembereredwa tsiku limene kholo la agogo anu kholo la agogo anu lidalankhula maspiriti analandira ndi amene akupitirizabe mishoniyi kuyika pa ana amene sanabadwe unborn baby ndi anaja akamabadwa amakhala kuti akubwera ndi temberero lija now nditsike mwina ndingakupititseni kutali kapena mwina yankholi ndaliyika pa full light ndiye likukupangani dimu ndilitsitse kuti mwina mukhale ndi understanding yabwino tamverani mwana wang'ono amene mukunena kuti temberero amalitenga kuti temberero la munthu lingayambe kugwira ntchito pa munthu kuchokera nthawi imene munthuyi asanabadwe chikuchitika nchani pano tili ndi amene mchingerezi mwina tikhoza kulankhula mosa mosavutikira akutchedwa kuti ma unborn baby kazikumveka zimenezi ndiye unborn baby ndi mwana amene ali m'mimba mwanu chemwali pathupi mulinapo sanabadwe ameneyi ndi unborn baby chingerezi mwana osabadwa koma kuchokera pa tsiku limene mwana ameneyi anayima kapena nenedwe pamene inuyo munatenga mimba ndikuyamba kukula kameneka ndiye kuti tsopano kanayamba kuyenda the development stages within the womb ndiye kuti inu ndi ine tsopano azimayi oyembekezera tikufunika tibwere pa mutu wakuti development stages within the womb ndiye kuti mwana uja amene sanatuluke kunja amayenda mu development stages now this development stages imayenda limodzi ndi spirit of man mzimu wa munthu umene umalengedwa kapena kukhalamo mthupi la munthu amene akubadwa pamenepa ndiye kuti ndikunena kuti inuyo mama muli ndi mzimu wanu ndiye tikupezanso kuti mwana amene mwanyamula uja alinso ndi mzimu wake wa munthu ndiye mzimu umene mwaunyamula umene ukupezeka mthupi la mwana amene ali mthupi lanu ungakhale connected ku spiriti ina iliyonse imene ili kunja kuno chifukwa spirit versus spirit ndi spirit ya munthu ili mthupi lanu mwayinyamula nkhaniyitu ndiyosausa kwambiri makosana ndingampemphe mulungu kuti azindithandiza kufotokozera zimene amandivumbulutsirazi koma mogwirika kuti inu musamakhale otayika amene mukundimvera ana a mulungu pamenepa ndikuwuzeni zoona kuti tsopano tikaone arrested development ya munthu mukapeza kuti ikuchokera pamenepa chifukwa poyamba pamene tili ndi mzimayi oyembekezera ayenera kudziwa kuti pali development stages within the womb mwanayu asanabadwe amayenda mu development m'kayendetsedwe kakakulidwe mpaka pamene tsiku limene mwana uja akutuluka kunja ndiye kuti stage yokula yoyamba ya mwana imaonekera pa tsiku limene akubadwa koma mwanayo akamabadwa sakhala kuti kulengedwa ngati munthu walengedwa tsiku limeneli ayi walengedwa miyezi 9 yapitayi pa 9 months amayenda mu development stages within the womb sakumva wanthu vuto la kanthu tinasiya kumva now ka process ka 9 months kakundipanga kuganiza kuti mwina ndiziyenda mzipatala za zamba m'masikelomu akakuyezaniyezani n'zikukukhazikani pansi azimayi oyembekezera ngati tikufuna kupanga christian generation we need to start pa development stages within the womb sakumva wanthu 9 months imeneyi imalenga munthu walengedwa tsopano muli mzimu mkati mwa munthu uja 9 months imeneyi satana mdyerekezi amathanso kupita pomwepa ndikukayambanso kulenga munthu chikhalidwe chimene chobadwachi chiti chidzakhale preparation ya satana mdyerekezi imachitika mu development stages within the womb ya mwana amene mukuti mubereke yo now ndibwerere kuti inu anyamata ndi asungwana amene mukudzitcha kuti akhirisitu nanunso kuti mukafikire pobereka mkhirisitu simukufunika mumuyambire mwanayu pa 12 years mwamtaya mulimbana naye ameneyi ndipo zikhala zinthu zokuvutani kwambiri kuti mwana ameneyi afikire pa muyezo wodzakhala mkhirisitu chifukwa mwamtaya ku stage yoyamba mu development stages within the womb palibe chimene inuyo ngati mayi kapena ngati bambo mumapangapo to build a christian inside the development stages within the womb mumalenga chani chifukwa tsopano pano pakufunika kuti tithandizane kulenga munthu amene ati adzakhale munthu akamadzachoka ku stage 1 stage 1 ya munthu ndi pochokera pamene wayima kuzafika pa tsiku limene akubadwa development stages within the womb imachitika mwanayi ali m'mimba ya mayi wake nawo osayiwala kuti mwanayu akakhala m'mimba ya mayi wake amakhala kuti ali kale ndi mzimu umene uli ndi kuthekera kupanga connect to any spirit outside the womb amayi ndi abambo mukapeza kuti chifukwa chani mukamupeza kuti mwana uja tsopano akamabadwa ndendende mmene akubadwa mwanayi kufanana ndi abambo wace ndendende akufanana ndi mayi wace mpaka mawu akamalankhula ngati amayi ace chinachitika ndi chani ku development stages ameneyo ndi thupi lace lili ndi kuthekera kotengera thupi la mayi wace mu development stages within the womb ya unborn baby now mukachoka pamenepa mukapeza kuti pamene mwana uja unborn baby akuyenda mu development stages majinzi machani ali ndi kuthekera kokafanana ndi abambo ace kapena amayi wake akamadzatuluka mzungu atuluse mzungu kazikumveka zimenezi now at the same time pakufunika kuti nayonso spirit iyi s- stage yoyambirira ikamadzatuluka kuti mwana uja ng'a idzabadwe itatengera ndani tamuphonya tinangolimbikira kudyesa mzimayiyi kumgulira doti namwalira kumgulira mandimu manyumwa malambe kumupanga develop mzimayi yekhayi kumsamala kumpitisa kumene tikuganiza koma pamenepapa tikuyiwala kuti tataya kuti pamene munthuyi adzidzabadwa mwa munthuyi mudzatuluka zinthu ziwiri mudzatuluka thupi komanso mudzatuluka mzimu mu nyengo iti mu development stages within the womb mwana uja akamabadwa zimabadwa zinthu ziwiri thupi at the same time mzimu ndiye chikuoneka ngati kuti chisamaliro cha anthu chimangokhala kuthupili ndiye kuti tapereka mpata waukulu kwambiri madifenda aleka kutchingira ku golo kumene kudzampange munthuyi obadwayi kuti adzakhale munthu owopa mulungu tataya uko sitinasamalire kalikonse tangokusiya pambee pali vacant ndiye tikalowa mu demonology bible school ya satanic amatifotokozera kuti munthu ku dziko lapansi anataya development stages within the womb kusamalira spiriti ya munthu imene ikamabadwa spirit ya munthuyi imakhala kuti ilibe any defender ili payokha you can touch it you can use it mukhoza kuyitembenuza mmene mungayitembenuzire chifukwa eni ache anagona dera limeneli ndiye tiyeni tizilowa tizilowera kumeneko ana a mulungu munthune ndikufunika ndiyende mzipatala za anthu obereka pa botomu adini apa botomu muniyitani ndiziphunzitsa aja akuyembekezera kubadwa adziwe chinthu chimenechi chifukwa pobereka pamenepapa mpamene tsopano timakapeza kuti mzimu wa gogo wake wa mwanayu umene udali wakuba watenga nawo nthawi ndikupezerapo mpata mu development stages within the womb nkukajoyina kwajoyina amayi aja kukajoyina kwajoyina ku- kumwe kuujoyina mzimu uja na pamene mwana uja akubadwa chifukwa chakuti ife akhristu tinalibe defensive mechanism iliyonse yoyang'anira mzimu umene ukutulukawu kuti udzakhale ngati ndani udzafanane ndi yesu ndiye njala yathu ndiye chifukwa chakuti sitinakhale ndi nthawi youlenga mzimuwu nafe m'mapemphero nafe m'machitidwe kuti pamene akuchoka ku development stages within the womb imene ili stage 1 ya munthu tikhale nawo pa mkangano okanganirana spiritiyi kuti isazakhale ngati achimwene yanga amene adali akuba kwambiri ndikhale tcheru kuyang'ana pamenepa ndisamalire kwambiri chifukwa ngati sindisamala bwino apa mzimu wa uhule wa alongo anu wa amayi anu wa agogo anu wa anachisale aja kalekale adamwalira uja adali kuluku koopsa umapita mi- mi- mi- mi- mipata imeneyi ndikukapezako mwayi oti ukhoza kuyikako kuba yako kukwatira kuchita ndi mzimu uja koma mzimu umenewu ungakalowe within development stages within the womb ine ndikhulupirira kuti wakumva akundimva wotchera khutu akuchereza khutu pa chimene ndikuyesa kuchifotokozerachi ngati yankho koma mwina ndikuphunzitseni chema mwa mzimu wa mulungu kuti tione kuti chikuchitika ndi chani now ndikubwerabe pa yankho lomweli this development stages within the womb ndi imene tsopano imakapeza kuti mmene inuyo mukukhala pa ukwati ndi amuna anu mpaka nakumatenga mimba mumapeza kuti kamudzi kanyumba kadera kamene mukukhalako kali surrounded ndi matemberero amene ambuye anu adatemberera nanena poyamba paja kuti temberero silimagwira ntchito popanda mizimu popanda spirit world popanda anthu akudziko la- popanda ziwanda temberero silimagwira ntchito now agogo wanu adamwalira koma kuli mimba imene ikuyembekezera kuti ibwere imene maspiriti aja akufunika kuti alowetse pa munthu achite continue the journey apitirize ulendo mpakana akachite accomplish chimene mapangano a mtemberero la mayi wanu pofinyira mkaka pansi lidaoneka sakumva wanthu pamene mwana uja tsopano ali mu mimba ziwanda zija zikuyembekezera zapita kale kukapanga ataki mwana uja m'mimba chifukwa palibe defensive mechanism iliyonse imene inuyo ngati kholo mwayika to protect the spirit of unborn baby

tikunena tsiku limene mwana uja wangobadwa mpaka kukafika pa zaka zitatu infant Ka- ka- kantunda kameneka ziwanda zijanso zimakhalanso zikukuleretsani mwanayu chifukwa chake ncha tate ndichoke pa unborn baby pa wabadwa mwamulekerera mwakwanisa kungosamala thupi ndi limene munalikonzekera kuligulira zoguliragulira zikuku limene lilidya bwino chifukwa lipeza kuli serelaki thupi limene lilikula bwino chifukwa likupeza kuti kuli kale likuni phala limene inuyo mwagula lipeza bwino thupi limeneli koma chinthu chimene inuyo simunachikonzekere osachipasa ngakhale malo oti chikhalepo ndi mzimu wa unborn baby ndiye pano wabadwa akupita pa infant kamwana kakang'ono kamene kamayenda stage yoyamba ya zaka 0 kufika pa chaka chachitatu nthawi imeneyi ndi imene mwanayi amangofuna kulandira kokha popanda kupereka kapena ndinene kuti receiving without giving mpingo wa mulungu ndimafuna kuti inu azimayi woyembekezera anyamata musanalowe m'banja tizindikire kuti kodi mavuto ena amene tikukumana nawo lero zipsinjo zina zimene zi- zikuchitika pakati pa mitundu ya anthu izi mpaka tikumapezeka nazo ku ujeni eh, addiction eh, chanichani zambiri zonena kodi mavuto ena ti- tidataya pati tidataya pati tidataya pati satana amayambira kuti ndi chachikulu kwambiri chimakhala ndi mapulani chimakhala ndi mapulani chisatana chimakhala ndi mapulani ndi mapulani akewo ndi amene ndikuawulula kuti tizichigonjetsa kuti munthu adzakhale munthu kuti munthu adzakhale munthu mwana adzakhale mwana wabwino samakhala wabwino kuti mukumulera kuchokera pa 12 years imene wayamba kutsuka yekha mkamwa imene wayamba yekha kusamba imene wayamba kusiya kusambira panja kukasambira mnyumba ayi mwayiyiwala nthawi ya development stages within the womb now kuchokera pamenepa ndiye kuti muli pa zero kufika pa 3 imene ndi nyengo imene mwana uja amangochita receive without giving sangakwanise kupereka chilichonse koma amangolandira ndiye tsopano zimene tikumulandiritsa mwana uja satana uja nayenso popeza akudziwa kale za spirit imene i- ali nayoyi imene wayiwina kale pa stage 1 ya development stages within the womb wayiwina kale spirit ya mwana uja temberero pawalipatsa kale chikhalidwe chimene adzakhale pawampatsa kale chilichonse chimene akufuna wachikhazika kale mu spirit ya thupi limene inu mukulisamala spirit imene mwaisiya ija now kuchokera pa nthawi imeneyi tsopano mukapeza kuti kayendedwe kaka kamene mukaone pamenepa kudzafika tsopano pa zero kudzafika pa three nanga si mwana uja ali pa receiving without giving ndiye tsopano nyengo imeneyi satana uja tsopano ndiye amatuma makosana akuluakulu odziwika bwino kukathandiza nawo kuchita fidi kudyeseranso mzimu uja ndiye pamene papa mukachita tsoka amatha kumatuma inu nomwe makolo kukugwirisani ntchito inuyo kupanga develop chinthu chimene satana mdyerekezi uja ati adzachisamale ndi kuchilamulira wauwina kale iyeyi ndiye wapeza kale kandideti wachisembwere wapeza kale kandideti wa ndewu wapeza kale kandideti amene adzayimire chigawo china chake cha ufiti wampeza kale akukusungiza iweyo ndiye amakupasani ntchito yoti mudzimdyetsa nkhani yosausa komanso nkhani yayikulu kwambiri mpingo wa mulungu mundilole kuti popeza ndi yankho ndinene kuti pa masiteji awiri okhawa amene ndakupasani achemwali ndi pamene pamayambira temberero la munthu kutere kuti inuyo mavuto mukundifotokozerawo ndi temberero limene linakupezani mu the development stage and within the womb muli m'mimba mwa mayi wanu chinachitika ndichani pamakhala ma stage okula kuchokera tsiku limene munayima anayima amayi anu mumakula m'mimbamo three months folo mwayamba kutakataka e, nthawi yotembenuka e, kaya mmati kutani zonsezo ndi development stages imene chikamakula chinthucho sichinkakula chokha chinali ndi mzimu umene lerolo umamutcha kuti mzimu wa munthu umene satana mdyerekezi amakauwina ife sitimausamala akhristu mwina ngakhale maphunziro ndikuperekawa mukapeza kuti mwina ndi atsogoleri ochepa chabe padziko lapansi amene anakuuzamponi chinthu chimene ndikukufotokozerani inechi kafukufuku wathu tili ku chipembedzo cha satanic ankatiuza kuti pamene papa ambiri anapataya ngakhale ku tchalichi kulibe sukulu kulibe kalasi za anthu oyembekezera kulibe ine poti sindinatsegule changa nkadzatsegula changa ndidzakhala nkalasi ya oyembekezera kalasi ya atsikana a mimba ndidzayitanisa amene mwayima oyima tiyeni apa pa mtengopa kalasi sindzasiyiranso munthu tchalichi changa nkadzayamba changa ndinene nkadzatsegula sindidzamulola munthu atenge kalasi ya oyembekezera ndidzafunika ndipite ndekha ndikaphunzitse zimene ndikufotokoza panozi chifukwa tuli ndi ndandanda kumeneku mpaka tikafika naye mwana uja pa zaka 20 tikasiyana pamenepo so mukapeza kuti tilibe kalasi ya oyembekezera ku chikhirisitu ife ma, ma ex satanist amene tidakhala ku mchipembezo cha satana tinali kale ndi chithunzi chiti chimenechi ndiye ndikukugawirani kuti chithunzi chimenechi ndi chimene ali nacho masatanist uku amadziwa kuti pansi pa nthaka kulibe chalichi chimene chili ndi kalasi ya woyembekezera kuti chikaphunzise the development stages within the womb kumene kumachoka matemberero kumene kumachokera kufanana kwa amene adamwalira kutenga khalidwe la amenewo kukhala mwana kusakwatiwa kwa ambuyanu ndi ambuyanu kuthaitha kwa mabanja kwa ambuyanu achemwali wanu na agogo wawo kumene lero kukukuvutani kulipo chifukwa chakuti kalelo kudalibe mtumiki amene mulungu adamuvumbulutsira ndikunena inechi pa chalichi pake nkuyika kalasi ya wanthu a mimba kuwaphunzitsa the development stages within the womb kumene kumakapangira kuti munthu afanane nchigawenga chimene chidachoka pa khomo pano nkhani yosausa pamene tikuyandikira kwathu tisoweka kukhala wanthu a mmaso ndi kuzindikira choyenera kuchitikachi mmaterotu ine kuti hayi kumpingoko ikani kalasi ya anthu oyembekezera mphunzisi mwampeza ndi ineyo kalasi ya anthu amimba ambuye akudalitseni mpingo wa mulungu ambuye akudalitseni ambuye akudalitseni zophunzitsira pakhomo kuyankhira pakhomo ndayaya kundigwira pakhosi kundigwira kumsana kuseka kuti aa akulu yambani mwaima nkhaniyo kalasi ya anthu amimba ya mtundu wace mufuna mutsegule inu ambuye akudalitseni mpingo wa mulungu mpaka na tsiku limenelo pamene tidzapitirize ngati kuphunzitsa poti apa ndimangoyamba ngati kuyankhapo pa masiteji 5 amene munthu amatengera matemberero nde tapeza kuti pali unborn baby infant kufika pa child kenako kumapita kutsogolo kumene tizapeze kuti munthu amayenda ma stages amenewo kufika nthawi yakuti mwana uja wakula ndiye ngati tizizapanga ngati phunziro pamenepa mchemwali tizaonjezerapo 6 stages in a maturity journey stage number 1 ya udindo wa makolo mpakana tizaone kuti mwana kuti akhale mwana amayenda ma stage 6 ndiye tizafunika kuphunzira those 6 stages pamenepa muzadziwa kuti o mwana wangayi lero mmene akundivutiramo ndinamphonya pa stage nambala 4 stepe 1 anaponda 2 anaponda koma 3 ndi 4 sadaponda anangolumpha kukafikira pa stage pa, pa, pa, pa stepe nambala 6 ndi atatu walumpha pakatiwa amalephera kumupanga kuti munthuyo ndi munthu chifukwa adataya china chache kumbuyo kodi mwana wanu lerolo ali pa stage namba chani ndipo stage namba 3 mukamamuyang'ana alipo inetu nkamayenda ndafika kumakomo kwa anthu kokacheza kaya ndine pa msika kaya nkuyenda kungomuona mwana ndimadziwa kuti kaleredwe ka mwana ameneyu anaphonya sitepe ina imene sadalandire anaphonya siteji ina yake imene sadakwanise kuyipanga now siteji imeneyi imene wayilepherayi ndi imene ikumpanga mwanayi kuti adziti alendo akabwera kalekale ali pamapewa pa alendo akangobwera alendo kalekale wayamba kuwamenya alendo aja kutukwana kukatenga zinthu zakuchipinda panja matama matama nimadziwa kuti o mwana uyu anaphonya stepe yakuti akuyendera sitepe nambala 5 koma 3 ndi 4 sadayendepo makolo sadamukakamize ndiye lero mwana uja ali 15 years mukufuna mumubwezerese akachite correction stepe 3 ndi 4 imene mudamulumphitsa malinga ndi anzathu zitukuko zathuzi maphunzirowa kutengera stage kutengera za kwa azungu nkhani yosausa nkhani yosausa ndithu mbale wanga tatiyeni tisiyane pamenepo ameni